Иджыпсту къызэплъын, къызэдэӏуэнкӏэ хъунухэм псоми фӏэхъус гуапэ фызох. Нобэ езгъэкӏуэкӏыну псалъэмакъыр зытеухуауэ щытынур Тупцокъуэ Ларисэ къызэдаӏуэхэм, щэ куэдым, абы и хъыбар зэхэзымыха куэдым де, Хэкум, Хэкуми, хамэ къэралхэми, ауэ ар куэдым зэхаха. Ауэ кӏэщӏу фигу къэзгъэкӏыжыну Ларисэ илъэс пщыкӏущ пщыкӏуплӏ хъуауэ Куржым щолажьэ. Ларисэ усакӏуэщ, усакӏуэшхуэщ, щӏэныгъэлӏщ, узэщӏакӏуэщ. А Курджым, Тифлис здыдэсым, абы адыгэбзэ ирегъаджэ, зэредзэкӏ адыгэбзэкӏэ тха тхыгъэхэр, усэхэр. Куржым я бзэмкӏэ зэредзэкӏ куржыхэм я ӏэдакъэщӏэкӏ, я тхакӏуэшхуэ, усакӏуэшхуэ куэдым я адыгэбзэкӏэ зэредзэкӏ, мис апхуэдэ лэжьакӏуэщ. Иджы ар Адыгэ культурэ, культурнэ центр жери Тифлис щыӏэщ, иджыри щыӏэщ ар. Куэд щӏакъым абы зэрыфӏащырэ Урысейм и мэхькэмэ нэхъыщхьэм ар экстремист организацэу, экстремист хасэу, мис ауэдэ цӏэ фӏища. Ар абы зэрыщылэжьам щхьэкӏэ уголовнэ ӏуэху къызэӏуаха. Ларисэ теухуауэ, ар зэхэхауэ, гурыӏуэгъуэу мы видеом и щӏагъми ар щэ, мыбдежми щэ, къытездзэжыну флъагъуну. А уголовнэ ӏуэху къызэӏуахамкӏэ дэ дыарэзыкъым, абы лъабжьэ лъэпкъ имыӏэу къыдолъытэ. Ларисэ абы щыщылажьэм щэ апхуэдэ ӏуэху Ауэдэ зыгуэр къыфӏащыну абы зы хабзэншагъэ гуэр зэрихьауэ апхуэдэ ӏуэху зыри илэжьакъым. Аращи, дэ ар щыуагъэу мытэмэму а уголовнэ ӏуэху Урысейм и прокуратурэм къызэӏуихар ар мытэмэму, мис ауэдэу къыдолъытэ. Иджы мыбы ӏэ щӏэзыдзахэм ящыщ. Зыбжанэ, мис мы Къэбэрдейм де, итӏанэ шапсыгъми цӏыхуитӏ, ираджэурэ, полицым ираджэурэ, къеупщӏахэ, мыбы щхьэ ӏэ щӏэвдза, мыр мы центрыр зищӏысыр фщӏэрэ фэ, хэт мыбы ӏэ щӏывэзыгъэдзар, жаӏэу, мис ауэдэ упщӏэхэр кърата. Дэ къызэрытлъытэмкӏэ щэ, апхуэдэу ахэр епщӏ. Здэкӏуэр иныкъуэхэм де ямыщӏу, къагурымыӏуэу здэкӏуэрикӏ ямыщӏу. Апхуэдэу ебджэну, ауэдууэ щӏэ ар къыпыбубыдыныр, хьэӏэ щӏэбдза жыпӏэу ар, ауи Урысейм и хабзэхэм къезэгъ. Урысейм и Конституцэм зэхэхауэ щӏэ итщ щэщӏрэ ещанэ статьям. Тхущӏрэ бгъу статьям абыхэм щӏэ зэхэхауэ итщ мис мыпхуэдууэ. Урысейм и цӏыхухэр, и гражданинхэр хуитщ сыт хуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэми зыхуагъэзэну, сыт хуэдэ ӏуэхуи я пащхьэм къыщаӏэтынууэ, сыт хуэдэ тхылъи абы теухуауэ ӏэщӏадзыну, жери. Мис ауэдэу Конституцэм итщ. Конституцэр, абы ит хабзэхэр, ахэр. занщӏэу гъэзэщӏэн хуей хабзэхэщ. Ахэр щӏы зэрыраджа щӏыкӏэхэри ахэри гъэщӏэгъуэн. Зыгуэрхэм я дей къопсалъэри, ӏуэхур зытетри къыжрамыӏуэ щӏэ, Мурат, укъыӏухьэфыну пӏэрэт, укъэкӏуэфыну пӏэрэт, зыгуэркӏэ дынопсэлъэну? Иджы ар жызыӏэр щӏы, абы жеӏэ унэцӏэ гуэрхэр, жеӏэ зыгуэрхэри жеӏэ, ауэ телефонкӏэ ар зиӏысыр дауэ къызэрыпщӏэнур ар? Апхуэдэу ираджа щыӏэхэм. Нэгъуэщӏхэри щыӏэ, мис мыбы теухуауэ дынопсэлъэнурат, жаӏэу, ауэдэу ираджахэри щыӏэ. Сэ игысту, иджыпсту щӏэ, абыхэм зэкӏэ я цӏэр жысӏэӏым, ахэр езыхэр къихьуэ зэхэзмыгъэзэрыхьын щхьэкӏэ, зыгуэрхэркӏэ езыхэр утыкум къихьу щхьэж. ираджахэм щӏэ абы псалъэмакъ екӏуэкӏар ар утыкум къралъхьэжыну апхуэдэу согугъэ. Ахэр зыщӏэупщӏахэм щӏэ, а культурнэ центрыр ар зиӏысыр фщӏэрэ? Ар ар мис ауэдэу Урысейм и Мэхькэмэ нэхъыщхьэм мыпхуэдэ унафэ къихьащ, ар экстремист ӏуэху. Ларисэ дыкъыщхьэщыжу ар хабзэншагъэ жытӏуэ щӏэ, абы дэ жытӏам Дэ зыщӏыпӏэ дей щыжытӏэ. Ар центрыр щӏэ ӏейкӏи фӏыкӏи ар абы къытралъхьа тезырым дэ абы и гугъу тщӏыӏым. Абы дэ абы дэ ди ӏуэху хэлъым, ар абы и ӏуэхур а Урысейм щӏэ, и хабзэмкӏэ, а езы центрым и унафэщӏхэм щӏэ абы и ӏуэху зэрахуэжын. Зыщӏыпӏэ дейкӏи а дэ ттхахэм, мис Къумпӏыл Мурат тхуэтхамикӏ модэ прокуратурэм, нэгъуэщӏыпӏэ дэнэ ттхами, дэ а центрэм и ӏуэху къетхуэкӏыркъым. Абы и гугъу тщӏын дэ жытӏэрэ а Тупцокъуэ Ларисэ зыри абы уголовнэ ӏуэху къыщӏызэӏуахын зыри абы илэжьакъым, жыдори, мис ара дэ жытӏэр. Ар адэ ди щхьэусыгъуэхэр, ди аргументхэр къру. Мыпхуэдэу зыжраӏахэри щыӏэщ абы. Хьэ, Адыгейм и унафэщӏым а Къумпӏыл Мурат щхьэ зыхуэвгъэза жаӏуэ, абы сыт абы и ӏуэхуу сыт хэлъ фи гугъэр, арат, абы сыт щӏызыхуэвгъэзар жаӏэу жызыӏэхэр щыӏэ. Иджы мыбы теухуауэ жысӏэнура мыр а бгъэдыхьэкӏэрэ ӏейуэ ӏуэхушхуэу сэ къызолъытэ. Ларисэ и ӏуэхум нэмыщӏкӏэ. Мыр щыттхым щыгъуэщӏэ языныкъуэхэм жызыӏа щыӏэщ. Сэри псалъэм щхьэ занщӏэу модэ Урысейм и прокурорым де занщӏэу ттхын хуейщ жаӏэу адэу жызыӏахэри щыӏэ. Итӏанэ ауэ иужькӏэ, и нэхъыбэмщӏэ зэрегупсысар хьэуэ, ар къыщыхъуар, къыщекӏуэкӏыр

А апхуэдэ гупсысэкӏэмщӏэ и лъабжьэрэ ар иджыпсу сэри, сэри абы сытехьэжа иужькӏэ, иджы абы и гупсысэкӏэрэ а Адыгейм сыт хуэдэ ӏуэху къекӏуэкӏми, Цӏыхум и хуитыныгъэм теухуауэ абы езы Адыгейм и Конституцэри, Урысейм и Конституцэри тэмэму лэжьэныр, а цӏыхум я хуитыныгъэр хъумэным теухуауэщӏэ, гаранту, нэхъыщхьэ дыдууэщӏэ ар зи пщэм дэлъыр а Адыгейм нобэ тетра, Къумпӏыл Мурат. Иджы ар апхуэдэу щыдмыгъувым де, Адыгейр жызоӏэри, ар республикэщ, къэралщ, ар Урысейм и Конституцэм итщ, лъэпкъхэр хуитщ, ар урысыбзэкӏэ жысӏэнщи, право на самоопределение, къэралым и кӏуэцӏкӏэ я къэрал яухуэнуэ, я республикэ яухуэну хуитщ, жери. Иджы ар Адыгейм и тетым и унафэщӏым щхьэщытхыу щытмэ, а республикэм и мыхьэнэр ар дгъэикӏыурэ, дгъэпудурэ. Къумпӏыл Мурат зыхуэгъэзэн хуейщ ауэдэу къэзыщтахэмщӏэ, нэхъыщхьэу къагъувэрэрэ аргументрэ икӏи ар тэмэму дэ къыдолъытэ. Абыкӏэ мис мыхуэдэущӏэ зэупщӏахэр щыӏэ. Мыр хэт къывбгъэдэзылъхьар, хэт къывжезыӏар? Сэ си цӏэри жаӏа мис ар. Хьэтыжьыкъуэм абы и псалъэ хэлъ зыгуэр къывжиӏа жаӏэу. Сэ иджы абыхэм яжесӏэну сызыхуейрэ, сэ къэзгъэдаӏуэ. Мыбы ӏэ щӏэвдз жысӏэу щӏэ зыжесӏахэри яхэтщ, ахэр си цӏыхугъэ, си ныбжьэгъу. Апхуэдэхэр яхэтщ абы сыт хабзэм къемызэгъыу хэтыр. Ауэ сэри щӏэ ар мыпхуэдэу дывгъэщӏ жыӏэу сэ нэгъуэщӏ зыгуэрхэм сэри къызбгъэдалъхьэ. А тхыгъэр щӏэ ар. Нэгъуэщӏ зыгуэрхэм ятхауэ си пащхьэм къралъхьа. Сэ зэкӏэ абыхэм я цӏэ жысӏэ. Абы ар иужькӏэ езыхэм жаӏэмэ нэхъ къэсщтэну. Ауэ абы зыри мыхьэнэ иӏэ. Хэт ар итхами, хэт къыхилъхьами, абы зыри мыхьэнэ иӏэ. Мыбы и хъуреягъкӏэ псалъэмакъ къокӏуэкӏыр. Дэнкӏэ зыбгъазэми, а интернетым мыбы теухуауэ зытемыпсэлъыхь щыӏэкъым. Хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэхэм. Топсэлъыхь, ирогузавэ, къопсалъэхэ, дэри допсалъэ. Езы Ларисэм мызэ-мытӏэу къэпсэлъа, сэри сыпсэлъа. Аращи, мис ауэдэ упщӏэхэр икӏи ягъэув. Абы нэмыщӏкӏэ, а зэпсэлъахэм, ирагъэблэгъам фыкъакӏуэ дызэвгъэпсалъэу жызыӏахэм щэ, Сэ зэрысщӏэмкӏэ, сэ къызэрызжаӏамкӏэ, и нэхъыбэм кӏуэн ядаӏым. Абыхэм жаӏэрэ дэ, дынывэпсэлъынщ икӏи мыбы зыримыс тхэлъмэ. Уеблэмэ дэ Нэхъ къэтщтэну а ахэр утыкум къитлъхьэм, ауэ дэ ӏэмал нэхъыбэу диӏэмэ жари щӏэ. Ауэ тхылъ къевгъэхь абы арыншауэ, абы лъэужь къэнэн щхьэкӏэ, абы апхуэдэу фэ абы фыщыщӏэупщӏэкӏэ, ар апхуэдэу зэрыщытын хуейр тхылъ къевгъэхь жари щӏэ. Мис ауэдэу ягъэува зыбжанэ, мис ауэдэу абы ӏэ щӏэзыдзахэм ящыщ. Сэри мис мыр жысӏэну сыхуейт иджыпсту. Сэри икӏи ар дыдэращ жысӏэр. Сэри сфӏэфӏ ӏейуэ сыкӏуэнут. Ауэдэу тхылъ кърагъэхьу щытмэ, абы нэмыщӏкӏэ сэ Си лӏыкӏуэр си гъусэу, урысыбзэкӏэ си представителыр си гъусэу фӏэкӏа сыкӏуэнукъым. Мыри жысӏэну сыхуейт. Ар апхуэдэ упщӏэ куэдым ягъэуври, сэри абы сызэреплъыр жысӏынут. Мыр, мис мыпхуэдэ бгъэдыхьэкӏэр Урысейм и Конституцэм и хуитыныгъэ нэхъыщхьэхэр щӏэ. къикъутуэ, ахэр игъэпуду, игъэикӏыуэ. Мыпхуэдэ ӏуэхухэм Урысейм и пщӏэр къиӏэтырэ? Урысейм и лъэр игъэбыдэрэ? жаӏэу, мис ауэдэ упщӏэ ягъэуври, сэри ар дыдэращ жысӏэну сызыхуейр. Иджы мис мыбы кӏэлъыплъ куэдымкӏэ Ну, мыдей хэкум дей хамэ къэралхэми щэ куэдым жаӏэу. Плъагъурэ, мыр адыгэм я дей нэсати, мис адыгэм мыра Урысейм и унафэщӏхэр зэрыхущытыр, ар зэрыадыгэра жаӏэ, ар апхуэдэу щӏыхаубыдыкӏар, а цӏыхубз цӏыкӏур жари, мис ара жаӏэр. Иджы ауэдэ бгъэдыхьэкӏэм иджыпсту зэрыжытӏам хуэдэу Урысейм и пщӏэр къиӏэтыр къиӏэт, игъэпудуращ. Къопсалъэ куэд къыщӏоупщӏ сэ ар псоми фолъагъур а псалъэмакъышхуэ хъуам и хъуреягъыр. Мис мыпхуэдэу жызыӏэхэр щыӏэ, дэ сыткӏэ дыхэпсэлъыхьыфын, сыткӏэ сэбэп дыхъуфын жаӏэу, мис ауэдэу, ахуэдэхэр щыӏэщи, щыӏэхэми яжесӏэнурат, фэри къэфтх. гупу, щхьэхуу, организацием къыбгъэдэкӏыу фэри къэфтх, мы ӏуэхум фызэреплъыр къэфтх. И кӏэ дыдэм жысӏэнур мис мырат. Куэд щӏоупщӏэ, аркӏэ дауэ атӏэ зэрыхъунур жари? Дэ иджыри жызоӏэ, ищхьэкӏэ жысӏа, дэ зы лъэбакъуэкӏэ а Урысейм и хабзэм зыщӏыпӏэ дей демыбакъуэу, а Урысейм и Конституцэм къыдит хуитыныгъэм Дытету дызекӏуэра дэ, мис мы ӏуэхум и гугъу тщӏыу щытмэ. Иджы ари флъэгъуа куэдым, мыбдежым мыбы и щӏагъми аргуэру зэ къытеззэжын дэ щэ, абы щӏэзыдзахэм ящыщ, мис мы Къэбэрдейм щыщу зы гуп Къэбэрдей-Балъкъэрым и прокуратурэм зыхуэдгъэза. Мыр фыхэплъыт, мыр зэхэвгъэкӏыт жытӏэри, мис ауэдэу щэ зыхуэдгъэза. Абы и жэуапыр къытӏэрыхьа нэужькӏэ щӏы, мис мыпхуэдэу ӏэ щӏэзыдзахэм ящыщ щӏалэхэм апхуэдэу къыхалъхьэ икӏи сэри ар ядэзэӏыгъ, Урысейм и Президент Владимир Путиным зыхуэдгъэзэну. Иджы мы Ларисэ и ӏуэхура нэхъыщхьэу щытынур, ауэ нэгъуэщӏ щапхъэхэри къэтхьыну дэ. Уэ жыбоӏэ мис мыпхуэдэу жытӏэну. Урысейм лъэпкъ куэд зэрисыр, бзэ куэдкӏэ зэрыпсалъэхэр, культурэ куэд зэрыщыӏэр, ар Урысейм и къарууэращ жыбоӏэ. Ар Урысейр нэхъ лъэщ, нэхъ быдэ зыщӏхэм щыщщ жыбоӏэ. Ауэ абы зэгурымыӏуэныгъэ къэхъуу щытмэ, Зэхэгъэж къэхъумэ, зыгуэрхэм лей къатехьэмэ, ар къэралым и лъэр щӏэзыудыращ жыбоӏэ, ар тэмэмщ, дэри абыкӏэ дэрэзыщ. Абы нэмыщӏкӏэ мис мыхуэдэу къыхэплъхьа и унафэ къыдэкӏа Урысейм ис лъэпкъхэр щӏэ я махуэ, я бзэр дгъэлъапӏэу, мис ауэдэ махуэ щыӏын хуейщ. Я бзэр, я культурэр дгъэлъапӏэу, фондхэр щыӏын хуейщ абы телажьэу жыбоӏэри, ахэр псори тэмэм. Ауэ мис мыпхуэдэ щапхъэхэм иджы мыр къэтхьыну щапхъэу мис мы Ларисэ и ӏуэхур. Дэ ди школхэм адыгэбзэр ухуейм уеджэ хъууэ, ухуейм уемыджэ хъууэ щӏэ зэращӏар илъэсий хъуауэ. Нэгъуэщӏ апхуэдэ мис а Затулиным къыхилъхьар. Ар псори, а сэ зи гугъу сщӏыхэр, Урысейм и хабзэм къезэгъркъым, ар Урысейм и лъэр щӏиудуращ жытӏэу щӏэ, мис апхуэдэу зыхуэдгъэзэну, ауэ щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэтщӏынур мис мы Тупцокъуэ Ларисэ и ӏуэху иджыпсту къыдэкӏара. Си къуэш, си шыпхъухэ. Нобэ вжесӏэну сызыхуеяр, зи ӏуэху, зи зэман къэзыгъанэу къызэдэӏуа, къызэплъахэм тхьэразэ къыфхухъу, узыншэу фщыт жызоӏэ.